Make sure you share this video to as many groups and platforms and also be part of this discussion.
Nchekwa so no withdraw vote. I can never withdraw my vote for any day, anybody. Others stand there gidigba na fire withdraw go 247 withdraw vote nke. Ya nwa mazilizi na o ji withdraw the vote. mana nee na anya ka m gwa unu mụnwa ada ndị mbụ na ndị egede don't look face na struggle a amakwa m onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atọ na struggle a enwerọ m time sọsọ eziokwu ahụ ka m akwụ na ya i don't come for this struggle for anybody I come for struggle for my life and the, by the future of my children and uh, children, children, children, and for all the Igbos and the Biafrans. First of all, ndị be ụmụ ndị Igbo e wee kwuwezie okwu ndị ọzọ mana ndị godogo m mkpa ụmụ nke m nwa anaghị m asịcha gị yes today echi asị gị no unless na i mere ife m eji sị gị no ya nwa withdrawal sọsọ ya ma reason o ji wee withdraw the, uh, the vote because ebe ọ ma na ọ ya-atụcha vote withdraw ọ kara withdraw ịtụ cha cha cha cha because there is nothing like problem problem that na o mere ife ọ mgbe Sunny Akparawa bịazi agwazie ya o nwere ihe Sunny Akparawa na-ekwu ya nwa withdraw vote nke ya ọkwa ị fụgo ọ wụ na m sị gị get out my get out a wụ get out kpọọ m n'abalị kpọọ m n'ehihie nothing will make me hence na m ma na m kwụ na the truth like eh, na ibe na m na-eme the right thing kwesịrị ime na that time i can with ọ sọkwa unu ọ sọkwa onye ọ wụlụ

that he went to media was only sorry that na o jere na media because o mechara were kwa eh, eh, were the program eh, o nyochakwara were kwa either Biafra Unite jee na media sọsọ ya ka ọ feel sorry ihe niile a na-ekwu here Paul Onwubiko o nwedu mgbe o ji nwee remorse na ya nwere na ya mejọrọ o nwedu na ndị mmadụ na-aconfuse is like na a na-ayọ ya biko

na ọ dịdị na o wutedịghị ya n'ibe o mere o jere ka o wute ya ife na-ewutegodi ya wụ mistake ahụ o mere wee sendiele m that voice na-amaghị ama ọ wụrụ onye chukwu m si eje ibe m wụ nwa ada mmụọ ka m wụ ada ndị gboo ife m wụ ada ndị mbụ na ndị egede ọ ife m wụ mmadụ adịghị eme m ihe na free ọ resịra m mejọrọ onye ahụ

meanwhile the line is open e nwezie onye chọrọ ikwu okwu ya kwuwezikwu You are followed. You don't
unu afụgo ka anyị Having listened, fụ ka anyị siri na line is open o ka anyị gbapụ ya ọsọ ka ada nakpuo ụla echi niine wụ nnukwu ụbọsị na m ga-eje ọrụ Hassan, Alamma, please give your message. So, ọkwa unu fụ ka e si jee Hello?
Hello? Oh. ọ wụ meseji nke na-agụ asị m gị chekie gị sendịara m ka m bata Okay, ọ link. Use old link ahụ sendiri gị ka i wee bata.
ok Okay, no, e wee use na because e we- ewepụrụ m ya chere ka m sendịrị gị ọzọ. ok daalụ

nne m esendịwụrụ gị dị link o nwere ihe m mere mbọsị ya na ụrara and my son anakpugo nne m ihe ihe dịrị ezigbo ihe m na-eme nwe ya

ị na-ahụ ụzọ ị na-ahụ far bikos a wụrụ na the step i tekere na ndị ọzọ soro tek mme ihe a, ọ gara adị ọta ma o nweghị ihe ọzọ oge Madam Azụka ha na ndị otu mpụrụ gị na-eti na aka ha fụkwara aka ha nkụ na enwere ndị fụkwara m ọ na-etekịrị step mgbe ma nwee ishishi n'ala ịghọtago a gara ihe egere ihe mere na agada eme ịmụrụ awụrụ ma mmiri ịmụrụ ọkwa ịmụrụ ọkwa ozuzo ya so ya were were ya mm, otu m na-enyekwa m nkọreji dị awụ na ọ dị mmanụ kpọtara m dat man gwara m okwu ahụ ịsọ asọ mmanụ kpọtara m ma ọ bụrụ na ọ chi m kpọrọ m ị ga-ahụ ihe dị iche ọ Chineke kpọrọ ndị sowo n'ọla bikos ndị emego ihe mee ya ka ejizi ihe ejizi ndị ojiri mere mgbara ahịa ndị ejiri mere ihe caricature eziokwu anyị amadịzi ndị anyị na-eso ihe dis Pọl bịara today na-ezuzu the worst part of it ndị a na-eji aka ha agba onwe ha egbe n'ụkwụ are you getting me ha na-eji aka na-arapụta onwe ha legodi ihe ọ bịara ọ na-akpọ Ugo ihe o meena how many weeks Ugo kwuru about that thing ikwukwe the same thing ọ pụta taa na keke pụta ha pụta na-agọsị ọnụ mmiri this man this Paul ihere anaghị eme ya believe me these people ihere anaghị eme ha mgbe ọlị ma ọlị ihe ajụ Paul ọnwụ gị biko why o ji wee gbapụ na họteelụ ya na Ugo nọ ahụ conscience ya na-enye ya nsogbu ah, ah. o were gbapụ ido miniti gbapụga nwoke ibe ya ọgwụkwa dị ọkwa ha bikwa na the same place ọkwa Madrid ka ha bi Okay.
Eh? The same place. ya na ya naabọ nọ na họtel na Finland Paul Onwubiko mepere ọnụ sị gị that na ya hapụrụ Ugo for that hotel why o ji hapụ ya the hotel and o kwuo Nna ike gwụrụ dị Shows you that na- amadị m na ama m na ọta ka ọ dị ife na ọchịchị Paul enwe Ibeneme dị mmekọ na i soro Uwazuruike rie ihe eh, i so Nnamdi Kanu rie ihe i sokwa eh, eh, Ọbataobie eh, Ọbataobie the same ihe nwere omekwe the same blackmailing and um, eh? sabotaging ah, ah. sabotaging sabotaging and nobody see Paul it. Paul, Paul ihere mekene nlabaga n'ụlọ wee anyị bịara anyị achọrọ somebody like you in this in this uh, na this struggle legodi ihe na-ezuzu ị pụtara na-akọ onye agba and eh, the worst part asị asị ndị a na-ehe dị too much the thing dị too much ego n'ego Biafra gọọmenti kwụrụ ndị niile dị media team legodi otu o siri turn ya oh. ya dịzi as if na ọ wụ ịma mmadụ agwụ ọhụụ a wetara the money oh. anụ n'ọkwa nga arapụta onwe ya na ọsọ ya ga-akwa ememe eme gọọmenti kwụọ ya Oh.
Efu Mama bụ mgbe o kwuru okwu a because mgbe okwu a dapụrụ ya n'ọnụ ọ kụjara ka eji pụrụ ka eke ka point ọ chọrọ prove there Eh? Ele ingrate ele oke wụkpa oge o jiri wụrụ ingra- ingrate kọ ingrate ego gọọmenti kwụrụ ya Eh, ego gọọmenti kwụrụ ya ụgwọ mere onye o shi n'aka ya kwụọrọ the whole media team o. The whole media team. Eh? O bekwere m nwa Onye wada ọbụla ndị ikwu. gbuo na m akụrụ m. Achọkwara m ịkwụrụ nnọọ m jụrụ ajụ. E- e- can you imagine ka ọ pụtazi na-atọ ọnụzi ya as if na ọ wụ m eh, Oge Nkere kwụọrọ ya ụgwọ Mm. eh? na onye o wetara from his private eh, pocket hmm. nye ya hei nna eh, na wa for these people believe me ejizere in short ha na-etiziri anyị ihe ha na-etiziri anyị ihe na tiri a confusion n'isi anya mmadụ sị ọ wụ Biafra ka ndị a bịara achọ ka ọ wụ e nwere any other thing ha nwere ike ikwuru n'eziokwu eh? ị pụtara na-asị gị okay biko ọ wụrụ na ka ha dị ọra mma kwuru emeghị ya ka m gwa gị ya Nnamdi Kanu nwere majority against Uwazuruike majority so ya mgbe e jidere Nnamdi Kanu Simon ji majority majority soro Simon due to gịnị anyị ma ọ na-ekwu eziokwu and ihe ahụ o bu Biafra n'uche ọ chọrọ inweta Biafra majority the whole Biafra almost 90 percent of ndị Biafra 95 95 percent soro Simon ihe na-aga aga eh? abịakwa ugbu a kwa na nke emekwere ugbu a the majority so eh, Ngozi Ọrabụeze ele point ị chọrọ iprove anyị na ịchọziri mebe ịchọziri iwu- ya ịchọziri ịchọziri ma anyị eh, which majority ka ọwụ gịnị N'ahịa ọhụrụ. Eh, iri a, onye chọrọ ịkọwara anyị ma afọ onye nke pụtara sị na o jikwara tụọ ego that one pound ga-awụrụ ha ihe na ya na ayụ ihere ọ nadị eme ụnụ ihere omekwa ụnụ Biko ka mgbe ba tụrụla ego wadị one pound wadị sị. ama mba ọ sị na that fundraising e mere na ọ sị na gesa ejere da a na-akọ ha ọnụ one pound that woman
na ọ na-ekpe ekpere ka one pound wụrụzie ego mana
mana their minister gwara ba na insult ka ọwụ the worst part of it was ya nọ na chọọchị hmm. eh, ndị chọọchị a bikoro werekwanụ nwayọ na-emere mana m agazi chọọchị biko nwanne m werekwanụ nwayọ na-eme ihe unu na-eme ochie chineke thunder na-enwere brake agbagbuo unu one by one Paul Paul Ọnwụbiko ị wụ onye ụchụ ị wụ onye ohi agwa nrịrị ere bins ha arara mma at all at all Paul Ọnwụbiko ọ kwa na the whole cabinet supportụrụ ya n'ezie ka o si wuo onye ọna naanị
legodo ngwa legodo onye na-afight today legodo onye ị na-afight wụ Ngozi Ọrabụeze si legodo otu o si defend m defend enyi ahụ ee gị bịa na adịbịa emegide onwe m Paul ị wụ onye ụchụ ala ga-asị na aza n'ọnụ oh. Paul ala ga-asị na aza n'ọnụ na kele ka ime imetela na iri iri ga-eri na ke ọkwa na ke imecha ịgacha na ma adadị ara mmasị ịgacha na iji ọfọ ṅụrụ onye ejecha ije ụwa ya na na ke ka ị ga-end your career your evil plan ọ ga-end na nke gara ndị otu ma ma ma enwere bambam bam na-ebupụta akwa ihe ihe ihe ihe ọgwụ ọ gwọrọ agwọ ebira ihe dị we gwara m mee ka ebe bịa kọwara anyị akwa n'isi ọ n'isi n'isi nke akwa ahụ ga-ere emere ị ga-eji ihe akwa ahụ enweta nobody enweghị ihe ga-eji ya emeta ọkwa enwa kụwara akwa diwe gwọrọ anyị ihe sị na anyị karịrị ya ịnọ etele aga ebu oku mmụọ nọ n'ala Igbo nkịta rachakwa anya n'ọhịa nwụrụ anwụ ozu ozu ozu nwụrụ anwụ ga ga nwụọ zuru ike Chineke akpọọ nwa ọkụ ada anyị ka chi bọọ biko jisi ike nwanne m ching ching ching ma anya o tegele ba ma mgbe Paul kpọrọ gị, ọ ga- ọ- ọ mgbe nke ọ ga-abịara sagara gị ihe gị- gị la- gị laa mbimbi ọ wụ na m nwụrụ anwụ today ọ wụ na Paul ọnwụ biko gburu m onye ya edefend ya ọ Paul na-edefend mgbe hụ aplan gị ngara ọ na-egburu ndị media team niile kedu onye ya edefend ya na-edefend na ọ wụ nsogbu dị igbu adịrọ media team mgbe ha ka ha planụrụ ihe a ha mego o tegala ha mere this plan M sị gị na o And the tego. person ọ bịara sị m, ya na-abịa France na-ajụ maka m Mm. ọ even ka mgbe ọ bịara ọ bịa kpasagara anyị im- im- im- im- im- ime gị ihe da- da- da- da- daa iberibe sị ngwa bịa eh, Biafra Biafra Bịa n'ime m, bịa- bịa. Eh, that is eh,

A like m this video apụtanụ mana nsogbu adịrọ ọ dị mma Bon.

Hello, ada ndị mbụ na ndị agada. Nna m ndewo, good morning, ọkwa mba good evening.
Oh, good evening, ada. Ada, ada ndị mbụ, nne, ị makwa na onye Igbo, ọkwa ị ma na ana Igbo niile dịkwa na ọkwa na aja ana Igbo ka nna were agwa gị ya, ọ mụba bụ chi eze a na-efere gị. Ada, atụzina egwu n'ihe ụfọdụ na-eme, emezina nkụzi, ihe niile ị fụ, ihe niile na-eme n'ụwa, Chukwu ya na-egosi gị nne. ekpere anyị na-ekpe bụ Chukwu mezinere anyị ebere ya mezinere anyị na anyị nọchikwara n'afọ n'obodo anyị mezinere ka ọ bata obi ya pụtakwu na ya ee ọkwa ya ka anyị na-ekpe nna hapụ ndị a niile ihe niile ha na-akọ ihe ma ọ na aja ana Igbo aja ana Igbo niile ma mmụọ niile nọ na Igbo akwụrụ arụrụ nke anyị na-anụgo anyị jere je ba ahụ ụfụ ọkwa anyị nọ na ana na-ekpekwukwa ekpere na-asị Chukwu ya mezinere anyị ebere Yes. Ee, ihe anyị na-eme ụmụ anyị ọkwa anyị amụtago ụmụ anyị aga ọ wụ na anyị na-arụzi oke na ọkụ ụmụ anyị ka ihe ụmụ anyị ga-eme n'iru Ee,

ihe ndị be anyị na-ejebiga afụfụ our young youth na-atali too much ka esi egbu ka esi egbu ụmụazị
eji n'ahịa ejije na ọ bụ ka anyị tụkwasara anyị tụkwasara obi na alụ ga ndị anyị mana Chukwu ya eme etu anyị ji ọfọ ga anyị jikwa ọfọ anyị ebe a na-aka ọfọ anyị nọ ụbọchị ị je Finland anyị jikwa ọfọ anọ m etuchi na adịghị ekwu mgbe nwere ego egbu mgbe na n'ụwa anyị bụ ụmụ chineke ụmụ chineke adịghị bụ ụmụ chineke ka anyị nwere ebe ọzọ anyị ụmụ chukwu ka anyị bụ nwa aja ala anaba anyị ka dị nsọ anyị emebibe ha anaba anaba nna adị nsọ ada ndị bụ na ndị egere emechina nkụja achikichina kpakam kpakam nne m jisi ike o chukwu na ndị ana ga na-eche gị ha ya eche gị na nkwọ chee gị n'eke chee gị n'oye chee gị n'afọ n'aha chi nke ukwu okike abịama pụrụ imere anyị ihe niile o nne ise ise ise si ka anyị na-atụ n'ugo o nwere ihe na-eme na imere nkụja ịkụcha ji na akụja ị na-ekwu okwu dị proud na aja na igbo kwugbu n'ukwu

m ga-esi aga m anọpụ ya bụ dịka m na-agwa gị na anọ m n'ana Igbo chinyere m Mm. biko chinyere m aja anọ m elu na n'I- anọ m n'ana Igbo were na-akpọ gị biko chinyere m aja elu mgbe ị na-agwa m okwu chinyere m aja elu chidere m aja ana ka na m ka m ka m na-akpọ gị na anọ m na garden m were na-ekwu onye ajọ Igbo ya biko achịnya n'aka si ya na achịnya na m ga-ekpere gị ekpere Mm. ụjọ atụna gị na-asị ọ ga-adị gị ka gị na azụ ịma nwata mịọ n'akwa ụmụ ya begburu onwe ya mgbe ọ mgbe ahụ ihe a merụ ọ mgbe e mere disa ajọ ọjị na ihe ajọ ọjị maka Pọl Onwubiko I really lose Yes. hope that time eruzuru m ihe yes because ndị O ebe nwere- ndị ya protect m nu e protect m ka ezi ihe ka ya ndị ya protect zi m nu
no ụjọ atụna gị ịma o nwere mgbe ị na-anọ ọbụrụ ga were egwu nwa Pericoma na-akụ o nwere mgbe egwu ya ha na-asọpụta o nwere nke nnarị akpọ ọsọ ala kunitebe ha ma ndị na-eme njọ ma ndị na-eme aja biko chọrọ m Ma ndị chọrọ na-eme achọkọtara m achọkọtara m ya ma ahụ anya achọkọtago ma that ndị track na-eme ma ndị na-eme ala dị mma na ọfọ biko nwere ka ị Ala ga-esi chọta kwalitere that ha. track sendiele m biko

ya bụ ihe na-eme ugbu a because ihe a wụ ji ụtara ji ọ chọwa na ndị afọ njọ ọ bụghị mmadụ ncha ka a kpọrọ oku a mana o nwere ndị batara ya na ha nwere opportunity so ndị a batara by opportunity ọ wụ ha ka a na-achụ isi
ha na-achụsịsị onwe ha ọ bụ na ya ka okwu ha jiri bịa ka ha ji ala okwu ha ji bịa ka oche ha buru bịa ka ha na-edunye ọdụ ịma a na-ekwu ihe na-eme n'Ọlụ ihe na-eme n'ala Ọlụ ka m nọ na-akpọ gị eyi nna ọkwado o mm. nwere ihe m furu mere ebe ahụ kedụdo ebe na o merụ mmadụ ise ndị iri ihe ị ga-ama bụ mgbe ọbụla ị hụrụ mmadụ bidoro eh, mgbe ọbụla ị hụrụ mmadụ bidoro na-eri mkpịsị abụọ a na-akpọ ya Ọlụ na-akpọ ya mkpịsị naabụ gị nara eke gị nara ori but ihe a na-ahụ ugbu a bụ ihe a na-eme Biafra onweghị onye na-ekwu na echi ugbu a ha hụ ihe a na-eme ndị bịara eme Biafra onye ọbụla jiri o nwere otu anụ ọhịa si oru agụ Nnewi ọkwa o bulite ọ na-akọ ghachighati ekwe ọnya but ndị niile o bunyere egbe n'ala ihe ala na ala ọlụ Jehova ga-ehicha ha from now till January ise biko ọhịa ha na-achụ ha na ọ ga-achụ ha nke a na-elu ha ga-elu ha o nyere ise anyị gwedoro ụkwụ n'ala na-achụ ha one after the other anyị na-ahụ ebe ha na-ebibu na-ahụ ụzọ ha na-aba yes, but agaghị ha agha ịma n'ọnya aga ha amarịrị n'ọnya ise a na ha aba na ha alụrụ na ha alụrụ afọ gara aga ọ bụ ha afọ a agaghị ha alụ ya so o nwere ihe ọ na-abụ ihe niile na-eme ugbu a Nnamdi Kanu gwara ya Simon Ekpa pụtakwa kwuo ya bidozie ya aka nri sị when that time come onye gị ọ na-eme respect ka na-eme ihe ị na-eme respect onye ị mere respect na-eme ihe ị mere respect ka ọ na-eme onye sị na ya amaghị hierarchy ọnọdụ Biafran government in exile onye aha bụ onye ara onye sị Ngozi Orabueze o siri na mgbala bata onye aha bụ anụ ọhịa onye na-ekwu nke a. because oche dị mbọdị amakwa how many places that lady cover mgbe Simon Ekpa nọ outside na-aṅa ha but ntị. very soon very soon emere mkpu ị na-eti na na na program like this na-atụ anya echi ị ga-ebido ha tibe ya oh. Jehova akọọla ya kpam ọ fọziri anya mmadụ ịhụ ya ọ bụ handled e mere ndị na-etu ị na-etu ha ebe niile na-ama jijiji ị ga-ebido mgbe na-adịghị anya na-etu ha maka ọwa anyị gabigawa ọjị anyị pụta n'obi taa ya anyị awago ọjị n'obi ndị Finland anọkwa ha a na ha eze isi ha ma anakwa ha aja anyị mma a na ha eze isi ha ma anakwa ha aja anyị mma maka ọ bụrụ na akpọpụ ha nwa amadi aha n'ihu ọha na eze ihe na-eme ugbu a ya agaghị ahụ ọ bụrụ na akpọpụ nwoke ihu na eze aha ha egbu ya hmm. ha planụrụ everything sị in case ọ wụ na Finland eh, sị in case ọ wụ na Finland release ya ọ bata ọ bịa ha ya-egbu ya onye nke ị na-ahụ gbapụ onye nke ị na-ahụ gbapụ na họtel ihe okwu gbapụ na họtel wụ ọ nọrọ kpara ihe otu ha siri plan onye ya na ya nọ na họtel ga-anụ ya and the telefon banye na-akpọrọ na fonu ọ ma ihe o ji wee gbapụ from the room ya na onye okwu gbapụ onye okwu gbapụ and the plan bịa na-agwa ya chi ụmụ biafra chi ụmụ biafra na-atụ ha handcuff ị ma ihe na onye chi tụrụ handcuff ọ na-atụ ha handcuff I'm telling you so ihe m na-agwa gị bụ obi esina gị mmiri akachi m aja n'aka asụ m ana igbo ka igwedoro okwu were tụọ agbọghọbịa ana igbo ka igwedoro okwu were gaa mba ihe akụ akụ ihe enwe enwe ụkwụ i siri pụ ka ị ga-esi alọta udo ka ị kwere pụ udo ka ị ga-ekwe abata ndị dobere n'ụlọ isi agaghị akụ ha afọ agaghị eru ha onye ọbụla nọchiri n'ụzọ ma ọ bụ nwoke ma ọ nwaanyị sị gị agaghị ekwu eziokwu na gị agaghị enwe udo biko echee n'ụtụtụ elaa ya n'azụ eche ya n'ehihie elaa ya n'isi eche ya n'abalị elaa ya n'afọ ụkwụ ọbụla o ji pụta imegide gị ụkwụ ya ga-adị kpirikpiri ndị ọrịa ọcha ga-aka ya mma ezumezu igbo ka m nwere na-asị ọfọ ka igbo ji eme ire amara ka chineke na-emere mmadụ eziokwu ka igbo ji aga mba onye na-emegide onye kwuru eziokwu na-abụ onye kwuru eziokwu na-achọ onye kwuru eziokwu biko ụbọchị ọbụla ọ na-ebilite kwụrụ ọtọ ma ụbọchị ọbụla ọ nọrọ cheta ọ ga-emegide onye kwuru eziokwu gị onye kere ụwa kere mmadụ ebighị ebi dị na chi o butere Igbo ụzọ kwetere ha azụ asị m gị chi kere ụwa biko ma onye a agakọta ihu aga m azụ kụọ ya ngwọrọ kpuo ya isi ihe na ihe ọbụla o jiri kpa nkata ọ ga-eji akpagide ndị niile na-eme gara anyị nke ọma ka Biafra nwere onwe ha onye ọbụla na-aga ije agagide Igbo anyị nọ n'ala Igbo gwetu ala Igbo ekpọna ọ wụ ala Igbo Chineke nyere anyị sị anyị chebe onye ọbụla na-aga ije agagide anyị ga-aga ije aga ka ụmụ Biafra ghara ga enwere onwe ha si n'ụbọchị taa anyanwụ na-etiwa m, ekpukwa isi nyụọ anya ise ihe na ihe ọbụla ha kpara aka bụrụ ihe ọma awụkwa ha ihe ọjọọ ise mgbe ọbụla ha nọrọ kpa nkata ịkpagide anyị ọ gaghị adị ire n'eke ọ gaghị adị ire n'afọ ọ gaghị adị ire na nkwọ ọ gaghị adị ire n'oye onye nwe m anyị ekwuo ya ha anya ọnụ ebi ebi eke kere ụwa nara ekele ebi ebi ebi ebi ise ise ise ise ka ị gọrọ ka olele ezi nwanne m ka ị gọrọ ka olele Aja- aja ana Igbo amaka ọ ọ mara ezigbo mma na thank you Ọ ka o si dị. ka chi fọ Ka chi fọ. ka chi fọ Achịkwa. inwe contact with aja ana Igbo ọ na-ama ezigbote mma ọ na-ajụ ahụ oyi efe ahụ ajụọ gị oyi ahụ ajụọ gị oyi omenwene omenwene ei a na-ata aja ana Igbo na-atọ ezigbo ụtọ Hello?
Hello. And uh, good evening, sir. Good evening, ma.
And uh, Aja. Adande Bunandeke.
Ah. Hello, team. Nwanyị ọma. Team na na-aba adị m mma. Nke nke abalị a ịpụtakwara n'ụdị ọzọ. Agwa n'anya.
Ịpụtara n'ụdị ọzọ.
Yes.
Ee, erile m erile m ka onye a kwuru okwu ikpeazụ kwuchara ihe niile Yes.
na ekpere ya niile anọ m na-aza amen na-aza amen ee ihe m nwere ike ikwu ee ga mkpa gị azụ

Journey Simon Ekpa ga-adị ka jo- journey journey Nnamdi Kanu amaghị na na journey Simon Ekpa wụ obere journey Ah, anyị hụrụ gị n'elu altar that day n'elu altar Chineke ebe unu nọ declare-ara Biafra anyị hụkwa vidio uh, unfortunately unfor this unfortunately man ihu ya that day la ndị otu ya la ndị cabal ya otu ha siri mee ihu ha that day n'ihi na ha atụghị anya aka ebe ha atụghị anya aka ee Vanvanvan adị m very very disappointed na Vanvanvan Vanvanvan wụ Amarinze ọ maramara n'ihu gwọmpịtị n'azụ the other guy nke sị ya wụ onye mgbasa ozi already anyị ma ama na onye ahụ ga-edisappoint ee nke sịkwa na ya bụ prime minister ndị oshi onye nke ahụ anya ị na-elekwa anya n'imi ya ị na-ele anya- ị na-ele ya anya n'imi ya dịka ebe nnụnụ gara wuo ụlọ na nnụnụ na-esi ya n'ime fepụta so ndị ọjọọ anyị ma ha anyị na-ekele mmadụ dịka Ngozi Ọrabụeze anyị na-ekele mmadụ ahụ ọnụwo mmadụ nwee nwaanyị na-eme ka nwoke ile speech this idiot ile speech ya anya gị hụta na speech ya speech ndị 419 n'ụwa ee ga-asị ọ wụ prime minister And Ah, info- speech, speech ndị 419.
Mm, lenunu information ọ na-enye anyị information Ngozi Orabueze our our deputy wetara since almost two weeks about Simon Ekpa ihe ọ na-ewetara anyị day before yesterday bụ infọmeshọn ahụ ọ na-ewetara anyị oke kemgbe ihe a chiri mee kemgbe disini chiri mee lenu ndị sị na ha wụ ndị wụ midia wọrịa onweghị onye of them na-ewetara anyị infọmeshọn about eh, Simon Ekpa onweghị onye na-ekwute okwu ya eh, onweghị onye na-agụzi onweghị onye nwe ndị kọrent Ọ ga-abụ ka another ya ka m ji jụ na Mhm.
another people nọ outside wụ ndị na-ewetara anyị infọmeshọn wụ ndị na-agụ news Finland wụ ndị na-ekwu ihe uh, Finland newspaper ọha hazi ndị ọzọ dịka ndị wọrịa nọzi na na-elezi ego anya n'ihu na-achụ ego na-achọ ego ndị Naijiria ga-enye ha ka ha tọọ kwenyere ha five milion dọla dị na ebe ahụ ka anya ha dị ka ha were propaganda bịa ada ndị Igbo na ndị Igede biko ana m ekele jisi ike na ihe unu na-eme oke lenu ee chief of chief of army command naijiria ihe ọbụla bịa kwuo na midia onweghị onye pụtabere enu bido debunk ihe dat man kwuru nobody bịara bịa bụ onye debunk dat ihe dat man kwuru ha niile nọ na-agba mgba na-agbagide agbasi gị mgba ee nsogbu adịghị jisi ike chineke ya gbaa gị ume eso m n'ekpere dat man kpere at last na ahụrụ m ị kụọla ya mgbịrịmgba ị kụọla bell about two times or three times udo dị nsogbu adịghị ka anyị chere simon nna anyị ukwu ọ na-apụta please ya esikarị ike this month

Nwaanyị na-aza eze. Ndị ọma aja m. Aja Igbo, aja ana Igbo, aja ana Igbo bịanụ ka unu fụ ka o si acha. Ọ nwara nwa ahụ. Ibe a karịrị bilion.

Hello. Good evening nu, ndewo.
Ọ vidio ka m na-agwa gị yesterday Chineke gọzie o nwenetere ka ọ dụrụ Pọl